ka barika da masa in ye masa min sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ barikadali ye n'a wale ɲuman dɔnli ye o fana ye masa in ka nɛɛma belebele dɔ ye dɛ ale ka nɛɛma k'i ye i ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ a ma k'a ni ce o fana ye nɛɛma dɔ ye ka masa in tanu halisa masa min sɔnna an ka sigi bi su in na nin kɛnɛba in kɔnɔ ka masa in tanu masa min sɔnna k'an nɛngu labila ni salatu kɛli ye zamzamiyu kan madayinu kan ka masa in tanu masa min sɔnna an ka sigi a ka jɔn ɲuman ninnu tɔgɔ la a ma dan o ma dɛ nk'ale de fɔlɔla k'a ka jɔn ɲuman ninnu k'u kofɔ an ye ale de y'a ka jɔn ɲuman ninnu ka baro k'a sɛbɛkɔrɔ sarada a ka alikuranɛba in kɔnɔ a ma dan o ma a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw jɔn selenw jɔn minnu dara ale la k'olu su ka kɛ maaɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ maaɲumanya in bi sɔrɔ cogo di o de ye babu ye babu min n'a kɔnɔ fɛrɛlen don k'ale ka jɔnba min mana wuli kuma dɔ la cɛ la kuma dɔ la muso la k'u cɛsiri ale ye n'i m'ale ka dancɛw sagon fewu ɔ ale y'an bila farida minnu na k'o k'a kɛcogo la k'a di a di wagatiw la a di yɔrɔw la k'ale b'a ka jɔnɲumanya d'i ma ɔ an karamɔgɔ sufiw ɛ an b'olu ka sira in de kan dɛ olu de ko ko maa ma ɲa maa min ɲana f'i tugura jɔn ɲalenw kɔ ɔ ka i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la ka tugu i jɔɲɔgɔn dɔ kɔ ɛ o ye maaɲumanya sɔrɔli sira teliman ye dɛ ɔ jɔn minnu sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔnw na jɔn minnu sɔnna ka tugu u jɔɲɔgɔnw kɔ ɛ n'u sera alhamdulilahi baro in a bɛ sigi olu tɔgɔ la ɔ su in na an sigira o jɔnba dɔ tɔgɔ la ɛ an ye baro damadɔ k'a kan an ye sigi damadɔ k'a kan su in na an y'a kanu ka kuma a kan tuguni ɛ maa ɲuman ninnu ka baro bɛ ten ko ye ka ɛri kelen ta walima militi bi duuru k'i bɛ dɔ f'u kan sanga ni wagati bɛɛ i bɛ fitinin de fɔ k'a tɔ camanba to yen ɔ su in na an y'a kanu ka wele bila an karamɔgɔ ma ɛ n'o ye ɛ sheikh tijane danbele ye ni bɛɛ ko a ma ko sufi ɔ an n'a ye sigi dɔ kɛ yan nɔ sigi in bolila jɔnni kan maulana sheikhul islam n'o ye sheikh ibrahima ɲasi ye ɔ su in na ala sɔnna an bɛna sigi ale tɔgɔ la tuguni ɔ ala sɔnna su in na an bɛna an ka safinatu saada a batonba k'a wuli ka taa sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma kawulakaw fɛ yen nɔ ɔ ɛlajɛ abudulayi ɲasi denkɛ su in na an bɛna baro boli ale kan sigi tɛmɛnen an y'a bila yɔrɔ min na n' ala sɔnna a ma an bɛna an ka su in na safinatu sada an bɛna wuli o yɔrɔ in na ɔ a tɛna kɛ basi ye k'an n'a bɛ dɛsɛ k'a fɔ maaw ɲɛna a y'aw sɔgɔlen to an na ɔ kuma dɔ la e mun delila ka fɛn mɛn sɛki barama ɲasi kan ɔ e mun ye baro caman mɛn a kan su in na baro lamɛn i bɛna jidilikan caman sɔrɔ ɔ e yɛrɛ mun ma deli ka sɛki barama ɲasi ka kibaruyaw mɛn ɔ su in na an lamɛn i bɛna faamu caman sɔrɔ i bɛna kibaruya caman sɔrɔ sɛki barama ɲasi ko la ɔ yan'an bɛ don baro kɔnɔna la an bɛ folikan ni kuma ɲɛbila k'o tɛnku sufi la a ka foli lase lamɛnbaaw ma ani kanubaaw ma an ka sɔrɔ k'an ka safinatu sada ka batonba ka wuli nin studio ba in kɔnɔ siyaka amada tijani

n'i y'a lajɛ bi dugukolo sanfɛ mali a n'a kɔfɛ jamana kɛnɛ foyi sigilen tɛ yen arajoso la teleso la ko maa ɲuman baro ni e gire ka kɛnɛ tɛ gire ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye dɛ ala fɛnɛ y'e kɛrɛnkɛrɛn ni nin bi jamana in na a n'a kɔ kan e de bɛ ka maa ɲuman baro sigi wa maa ɲuman ninnu b'i kalama nka an b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ mhm. u k'u jija k'u bolo don maa ɲuman ko in kɔrɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛn min fɛ dɔrɔn kanu yira ah. kuma dɔw la a bɛɛ tɛ kɛ ko maa ɲuman baro in diyara o a bɛɛ kana dan o ma ayi a bɛɛ kana dan o ma kuma dɔw la maa ɲuman baro mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ e ma ye karamɔgɔ gire maa minnu bɛ balontan kanu n'i ye balontan petroli dingɛ tɛ bɔ a kɔnɔ wa sanu tɛ suru ka bɔ a la jaman kisɛ yɛrɛ tɛ bin ka bɔ a la nka balontan kanubagaw u ye fɛn bɛɛ di balontannaw ma parce que ko balontan ka d'u ye e ma ye mikoro juru filɛ nin minnu bɛ dɔnkili da ee sanu tɛ bɔ a kɔnɔ pétrole tɛ bɔ a kɔnɔ wari tɛ suru ka bɔ a kɔnɔ nka a kanubagaw y'u bolo don a kɔrɔ k'a bila en valeur minnu b'a kɛ fɛnɛ olu u y'olu bila en valeur e min fɛnɛ ko k'i bɛ maa ɲumanw fɛ o ka kan ka karamɔgɔ maru gire dɛmɛ a n'a ka technicien ani arajo so in ni arajo soba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ maru gire o y'an donkan ye ka foli di segu du bɛɛ lajɛlen ma taa sira bɛɛ an ma maa bɔ maa la mhm. k'a yira an karamɔgɔw de bɛ ka an lamɛn mhm. k'u ka dugawu sama ma k'an bɛ sira ɲini u fɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ la karamɔgɔ mhm. o ye sirifu ye k'an ka sirifu duw fo k'an ka sekuw kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ɔ karamɔgɔ maru gire ni folikan de b'an bolo ka se lamɛnbaga bɛɛ ma sɛbɛ danbele alhamdulilahi an b'i yɛrɛ fo sufi ka bɔ nin wagati in na bajalan turuwa la ɔ kuma dɔ la lasa fɛnɛ ka na an ka nin situdiyoba in kɔnɔ ka na fo sirakɔrɔ megetana yan nɔ ka na an ka nin sigi in diya an bolo an bɛ folikan belebele ta ka d'i yɛrɛ ma i ka o wulikajɔ ani o cɛsiri la alhamdulilayi su in na eh, an ka safinatu sada i b'a fɔ an y'a fɔ lamɛnbaaw ye cogoya min na an bɛna wuli ka taa sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ ɔ kɛrɛnkɛrɛn ma kawulakaw fɛ yen nɔ an ka sigi tɛmɛnen an tun sigi in bolila sɛkul islam kan n'o ye sɛk barama ɲasi ye nka wagati ma an pɛrɛmete ka caman fɔ sigi in kɔnɔna la sabula an y'a daminɛ sɛk barama ɲasi yɛrɛ a lasulu yɛrɛ bɔra min ɔ i y'o fɔ an ɲɛna ka n'a bila fo elaje ibrahima ɲasi la ɔ alhamdulilayi elaje abdulayi ɲasi la ka na se an ye baro jɔ yɔrɔ min na o jɔra elaje abdulayi ɲasi yɛrɛ ka fatuliw ɔ an ka sigi tɛmɛnen ni n ma fili baro jɔra o yɔrɔ in na ɔ an b'a fɛ bi an ka sigi in wuli yen nɔ ka baro wuli yen nɔ ka na se sɛk barama ɲasi yɛrɛ a ye baara kumaba minnu kɛ diinɛ kɔnɔna la a ye baara kumaba minnu kɛ tɔrika in kɔnɔna la ka lase lamɛnbaaw ma ani kanubaw ma an ka bi sigi kɔnɔna la

ee fatuli sera a ma ee karamɔgɔ maru gire a bɛ ban ne a bɛ ban fɛn o fɛn daminɛ la n'a bɛ camancɛ don dɔ a bɛ ban a bɛ ban ee karamɔgɔ maru gire n'i ma don dɔ sɔgɔma to yen i bɛ don dɔ tile to yen walima i bɛ don dɔ su to yen walima don dɔ wula bɛ s'i la karamɔgɔ maru gire ala bɛ se ŋana la karamɔgɔbaya tɛ nin na don dɔ la bɛɛ bɛna saya nɛnɛ o ye layidu de ye ala yɛrɛ bolo hmm. a bɛna mun boli danfɛn bɛɛ kan a ko kullu nafsin zaikatul mauti ko ni bɛɛ de bɛna nɛnɛni kɛ saya la karamɔgɔ maru gire mhm. an y'a f'i ye baroda tɛmɛnen mhm. ko sɛk ibrahim ɲas a fa dɔnnibaa selen kun don a kun sera sariya hakika a y'a bɛɛ kafu ka tila ka dɔnni taabolo dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko matabu o matabu o tɛ kitabu kuma ye hmm, matabu bɛ yen ani lasirali dɔnni fɛnɛ siru o fɛnɛ bɛ yen a ye nin bɛɛ de kafu wa elaji abudulayi ɲas fura dɔnnaba farafinfura a tun b'o dɔn kojugu Ala tun y'a sɔn a n'a ka sekuya a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ maaw fɛnɛ furakɛ Elhaji Abudulayi Ɲasi a terikɛ ba dɔ ka bɔ Josɔn n'u b'a fɔ o ma ko Sanba Cɛnɛ Sise o tɛgɛ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ de ko Asani Sise o Asani Sise ale y'a fɔ Elhaji Abudulayi Ɲasi ye a ko ni saya sera e ni ne kelen dɔ la kelen ma ni min taara min ɲɛ o ka dugawu sama o ma karamɔgɔ Maru Gire an ka maa minnu taara an ka dugawu k'u ye an filɛ kalo min na bi tɛ le 22 ya juillet nin kalo in dɔ de la le 27 juillet 1975 Mawulana Sɛki Ibrahim Ɲas a ye Ala ka wele jaabi an filɛ kalo min yɛrɛ la sɛki ibrahim fatura nin kalo la karamɔgɔ maru gire mhm. waati min na eh, asan sise ye nin fɔ mhm. elaji abudulayi ɲasi ye a ko n ye layidu mɛn mhm. a ko ni n fɛnɛ taara i ɲɛ ɔ i fɛnɛ b'a kɛ o cogo ye i bɛ dugawu sama i n'i ka kalandenw bɛna dugawu kɛ n ye aw ka kuranɛ jigin n ye karamɔgɔ maru gire waati min na elaji abudulayi ɲasi a terikɛ de fatura n ye

karamɔgɔ gire barika tɛ koden ye dɛ fɛnba don barika mm. n'a donna konin na a bɛ kɛ koba ye mm, wa n'a bɔra koba la a bɛ kɛ koba lankolon ye karamɔgɔ maru gire mm-hmm. ni ala ye barika don fiyentɔ la a bɛ ɲɛtigiw balo ni ala y'a don kunfin na a bɛ dɔnnibaaw kamana gan ni ala y'a don namara la mm-hmm. a bɛ sentigiw balo karamɔgɔ maru gire da ni barika ka surun a tɛ fɔ k'a barika ni barika ko ma kɛ cɛba tɛmɛnen ninnu tun ye barikatigi de dugukolo cɛba tɛ ban ni dɔ taara dɔ bɛ falen a nɔfɛ nka barikatigi caman de taara i nɔgɔ ma karamɔgɔ maru gire walayi kaburu tɛ na maa si nɔfɛ nka maa tɛ boli ka kaburu to i kɛra cogo o cogo i laban ni kaburu ye kuma donso caman bɛ yen cɛkun sarama caman bɛ yen musokun sarama caman bɛ yen diɲɛ diyara maa minnu na n'u nana jama la bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ o caman de bɛ kaburu la kɔlɔsi wɛrɛbaw su cɛbaw nafila jɔbaw minnu bɛ kuranɛ bɛɛ kɛ nafila ye su kɔnɔ o caman de taara i sɛmɛ lasirali cɛbaw o caman de taara i sɛmɛ ee karamɔgɔ maru gire dugukolo in ye ŋana caman dun diɲɛ bɛ maa naani k'a cɛ ka b'i kɔrɔ a koba o t'i laban a damukɛlaw olu b'o kɛ n'u ɲɛji ye a masakɛw ɲɛ gannen i b'a fɔ tabadagabara fa wulilen b'a nafolotigiw la a fantanw kamana gannen b'u si dilan kan komi sɛ kantigɛlen a dɔnnibaaw sonsorilen komi dunan farigan nana asan sise minɛ mhm. ale fatura le 30 avril 1922 o bɛnna sunkalo tile fɔlɔ ma o don elhaji abudulayi ɲasi tɛ se ka bouger k'a bɛ bɔ kawulak lewona kawulak mhm. ka taa josɔn ka taa sangafo la bari ale de bɛ ta ale de bɛ tafsiri kɛ ni kalandenw ye maaw bɔra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na tafsiri kunbɛn ka na sunkalo k'ale fɛ a ma se ka taa nka sunkalo tile bi saba tɛmɛnen mhm. le 17 juin mhm. ale yɛrɛ wulila o don a den ka ca mais a y'a den jumɛn bila kɔ mahmud zeneb ani sɛki ibrahim ɲasi o don u bɛ sɛki ibrahima wele ko ibra astu a n'o de taara josɔn ka taa sangafo la u taara sɔrɔ cɛkɔrɔba ka wasiya bɛ yen ko n'a nana k'a ni serin aliw sise ka segin o serin aliw sise ale ni sɛki ibrahima cɛ san wɔɔrɔ b'u cɛ Ah, ale de ka kɔrɔ ni Sɛki Ayi Sɛki Ibrahima ka kɔrɔ n'ale ye ah, san wɔɔrɔ de ka kɔrɔ n'a ye san donc sisan u seginna mhm. El Hadji Abdoulaye Niassi nana dɛsɛ hmm? Kosi a ka foro la yen o Kosi ka bɔ Kosi ka taa Kaolack kilomɛtiri mhm. wolonwula sept kilomɛtiri mɔgɔ dɔ de nan'a ta mobili la ka sɔrɔ ka taa ni Elhaji Abudulayi Ɲansi ye tɔ ninnu tɔgɔman'u sen na Sɛki Mahamud Zenɛb ka fara Serini Aliyu Sise kan ka fara Sɛki Ibrahim Ɲansi kan u nana depuis cɛkɔrɔba nan'o la a ye foli di kalanden bɛɛ ma le 18 a fari man d'a la le 19 a donna so kɔnɔ a ma bɔ kɔlɔsi de b'a bolo dɔrɔn n'a bɔra farida seli la ani wazifa heure la a tɛ bɔ ka na se le 20 ma o cogo la mhm. le 21 mhm. a ye ala ka wele jaabi ale fatura mhm. mercredi le 21 juin 1922 ka sɛki ibrahima to san mugan ani fila la yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna k'a ye kitabu fɔlɔ sɛbɛn k'a to san mugan ani kelen n'a bɛ f'o ma ko ruhul adab sisan fatu elaji abdulayi ɲasi fatulen koba de kɛra sɛnɛgali a san dɔgɔkun mun dar'o kan mardi mhm. le 27 juillet 1922 mhm. cɔrɔnɔ mhm. maliki si fɛnɛ fatura tiwawuni usumani si den fatumata wadi wele den ale fɛnɛ ye ala ka wele jaabi kɔlɔsi waraba caman y'i da wagati dɔ la ala bɛ lajarabi se jamana dɔw ma kuma dɔ la dɔnnibaa kangaraw b'u dada ka tugu ɲɔgɔn kɔ waati min na elaji abudulayi ɲasi fatura an bɛ kuma lasurunya la a denkɛ fɔlɔ muhamadu aminata muhamadu kalifa o sigira kalifaya la o sigilen kalifaya la a ye kalandenw ni denw bɛɛ ka hakɛ d'u ma fa y'a organiser cogo min na a y'a to ten e b'a dɔn sɛki ibrahima niyɔrɔ tun ye min ye ka taa kosi ani ka denmisɛnninw durusi kuranɛ la k'u n'a ye durusi kuranɛ la ale de bɛ tila k'u kuranɛ tafsiri f'u ye ka tila ka tawiliw f'u ye a siriw fana ka tila ka d'u ma kuranɛ la aya ba wɔɔrɔ ani aya kɛmɛ fila ni bi saba ni wɔɔrɔ o ye jate dɔ ye a jate dɔ la aya ba wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ o aya kelen o kelen a bɛɛ jiginna kun mun na sababu mun na Cheikh Ibrahima tun bɛ kalandenw kalan nin bɛɛ la a b'a bɛɛ f'u ɲɛna wa karamɔgɔ maru gire ala tun ye ba ɲasi sɔn fɛn dɔ la

ka tila ka fara muhamad fati jalo ɲasi kan o tun ye misilima ye ale tun tɛ yeli kɛ mais ba ɲasi nin bɛɛ durusi kuranɛ la nin y'a sɔrɔ fayidu ma bange dɛ ɔ kɔrɔkɛ taatɔ 1924 ala ye Cheikh Ibrahima sɔn den na a den fɔlɔ fɔlɔ a bangena 1924 a y'a ŋaniya siri sisan ne fa banna ni den kɛra cɛ ye ne b'a tɔgɔ da n fa la mais ala ka latigɛ la n'i ye ala deli karamɔgɔ maru gire ko ala n sɔn den na i nɛn don a kɔrɔ dɛ a fɔ ala a kɛ cɛ ye n'i m'o fɔ dɔrɔn ala b'a kɛ muso ye parce que barika bɛ bɔ muso la wagati min na den kɛra muso ye u ka kabila bɛɛ fatumata tɔgɔ tɛ yen a ye den ta k'a tɔgɔ da an ba fatumata zaraw de la alibatuli alijinɛmusow bɛɛ kuntigi sirifu mamuso min fɔlɔ minna kutubaniya la ala kira taalen kɔfɛ o ye mama fatumata zaraw ye Cheikh Ibrahima nana den tɔgɔ da o la karamɔgɔ maru gire an k'an denw tɔgɔ da tɔgɔ ɲumanw la an ka tɔgɔ ɲumanw da o la n'i ye tɔgɔ ɲuman d'i den na mhm. a b'o tɔgɔma jogo de ta ni den tɔgɔ da mɔgɔ min na a bɛ jogo tan de ta o tigi la donc nin mama fatumata zaraw mhm. o de kɛra Cheikh Ibrahima den fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ foro ko kalifalen b'a la sɛnɛkɛlaba wa n'a ye dabakala minɛ kalandenw de b'u kɔ wuli n'o tɛ Cheikh Ibrahima kɔ tɛ wuli hmm? wa n'a ni kalandenw donna kungo kɔnɔ foyi tɛ ni ala ko baro tɛ ani ala kira ka baro n'a ye kuranɛ aya ta i tɛ fɛ a k'a mantu ee n'a ye adisa ta adisa sababu nuzulu mhm. a n'a a a silisilatu mhm. a chaîne de transmission k'a lakali mhm. min y'a fɔ min y'a fɔ ka se ala kira ma bukari y'a ta ka da kun mun kan ɔ musilimu y'a ta nin tacogo la ɔ e, e, najulu balaga la a nana nin cogo la kafi la a nana nin cogo la a tun bɛ nin bɛɛ de dɔn Cheikh Ibrahim kɔrɔkɛ taara 1924 Cheikh Ibrahima ka denkundi tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔkɛ taara iji la kɔrɔkɛ n'o ye mamadu kalifa ye a seginnen ka bɔ iji la daduman dɔ taara a na Cheikh Ibrahima bila ɲɔgɔn na e o bɛ ko ninnu nɔ karamɔgɔ karamɔgɔ jamakulu saba de b'a nɔfɛ jamakulu dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ko ka ɲare nka jamakulu dɔ bɛ yen mm. ale bɛ fɛ de a ka tiɲɛ a tɛ fɛ a ka ɲa fiyewu o ye munafiku jamakulu de ye dɔ fana bɛ yen a bɛ karamɔgɔ kanu nka yɔrɔ jan don kuma dɔ la ale tɛ gɛrɛ la nka i ka d'a ye maa t'a kanubaga bɛɛ dɔn karamɔgɔ maru gire i kanunen don dɛ jamana in na wa maa ɲuman taabolo bɛɛ b'i fɛ i bɛ sira min na kana falen dɛ ala k'an dɛmɛ sɛki ibrahim a seginnen o taara a fɔ kɔrɔkɛ k'i kɔlɔsi ibra astu la a bɛ k'a ka tɛrɛn de perepare dɛ sekuya de b'a kɔnɔ a kanu bɛ kalanden bɛɛ la wa maa maa gɛrɛl'a la a y'a bɛɛ lamin dɔɔnin na kulonkɛ maa tɛ dɛ e de dun y'an ka seku ye bi
ah, tiɲɛ yɛrɛ la ee karamɔgɔ maru gire i kɔgɔra cogo cogo ala jarabi bɛ s'i la ni tiɲɛ n tɛ fana lamɛn ah, ani ɲɛji ma don i kan ni tiɲɛ kuma dɔ la an kana kɛ kulo kelen n bɛ nin yɔrɔ ladilikan di karamɔgɔw kɛrɛfɛ sigibagaw ma a ye to ka ɲuman fɔ karamɔgɔw ye mɔgɔw kan kosɛbɛ a ye to ka ɲuman fɔ walahi nin ye tiɲɛ ye a kɛlen ka nin fɔ o yɔrɔ bɛɛ la a sina ka sɛki ibrahima wele ka na a ko ibra astu ayiwa ne de tun ye foro ko bɛɛ d'i ma i bolo bɔ a la i n'i ka kalanden bɛɛ k'i ɲin bɔ a la a ye foro ko in to yen o dun y'a sɔrɔ a bɛ samiya pilɛn kɔnɔ a bɛna mun kɛ a muso y'a yɛrɛ sɔrɔ den fitinin b'a bolo kalandenw bɔra fan bɛɛ eh, sɛnɛgali ni moritani jamanaw sanfɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na sɛki ibrahima kɔrɔ ale de bɛ kalandenw balo a b'a kɛ cogo di o yɔrɔ bɛɛ la a dimina mɛ a ma dimi yira kɔrɔkɛ la a y'i yɛrɛ minɛ dimi na a taara s'a ba ma mama astu janga a taara a fɔ a ye musokɔrɔba ɲuman ko ko nin tɛ kɛlɛ koyi i kɔrɔkɛ de don n'a ye min f'i ye to a kɔ ni nin foro tɛ i bɛ balo cogo wɛrɛ la ala fɛ min tɛ nin ye o ni ala ye da dɔ tugu a bɛ da dɔ yɛlɛ kana taa nin kɛ dimi ko ni mankan ko ye dɛ a to yen a sɛki ibrahima ko ko n ba n'e ye min fɔ n b'i kɔ ee an ka sɔn an baw ye dɛ hmm? walayi karamɔgɔ maru gire hmm. ala batolen kɔfɛ ala kira kanu kɔfɛ i fa n'i ba ka wusa ni bɛɛ ye karamɔgɔ barika ɲini bɛ yen dɛ hmm. mɛ a bɛ fa ni ba de ta kɔfɛ ni mɔgɔ min y'a f'i ye k'i ka karamɔgɔ ka wusa n'i fa ye a ka wusa n'i ba ye tiɲɛ tɛ Hmm? Hmm, ala batolen kɔfɛ fa ni ba de bɛ na e m'a ye ala kira min ka wusa ni danfɛn bɛɛ ye cɛ tɛ cɛ min bɔ a ye san a ye hijabu bɛɛ tɛmɛ ka se ala ka tapi ma a sen samarama de yɛlɛnn'a kan k'a bɛ samara bɔ ala ma sɔn hmm, mɛ a sela a ba kaburu ma a ye samara de bɔ k'a ba kaburu zura ba ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ karamɔgɔ gire e m'a ye ala kira ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko alijannata tahta aqdami alummahati a ko alijinɛ b'aw baw de sen jukɔrɔ n'i y'olu ka barika sɔrɔ ka fa ni ba duwawu sɔrɔ ka karamɔgɔ duwawu sɔrɔ karamɔgɔ maru gire i sadon bɛ nka i malodon tɛ barikatigi bɛ sɛgɛn a bɛ tɔɔrɔ a bɛ degun nka a malodon diɲɛ kɔnɔ ala m'o dugu jɛ shek ibrahima y'a ba ka kuma minɛ burusi kɔnɔ dugunin dɔ b'o kɛrɛfɛ ko jafante commerçant ba dɔ bɛ yen mhm. bay ɲas taara juru ta o fɛ walayi karamɔgɔ maru gire ko in ma daminɛ ni tulu ta ye koyi hali n'a sɔrɔ bi diɲɛ laban na karamɔgɔw bɛ ka ko in kɛ tulu ta de ni min garijɛgɛ ɲɛna min ka d'o da ye o b'o fɔ ko in to yen a ma daminɛ n'o ye wa a tɛna laban n'o ye walayi diinɛ in tɛ taa sɔrɔ kɔ wa diinɛ in tɛ taa nafolo kɔ nka ko in tɛ siri o de la karamɔgɔ maru gire mhm. walayi ni ko in kun sirilen b'o la ala kira kun tɛ balo faantanya na ka fatu a la karamɔgɔ maru gire waliw bɛɛ kuntigi shek sidi ahmad tijani a balola fa fatura n'a fɔra ko shek tijani belebele fatura luwanse la e bɛ d'o la wa hmm? wa shek tijani fatura luwanse la ko in tɛ tulu ko ye garijɛgɛ bɛ ala de bolo a b'a di jɔn ma min y'a diya shek ibrahima taara juru de ta commerçant mhm. dɔ fɛ jafante hmm? a kɛlen ka juru ta a nana a ka kalandenw balo a n'a ka denbaya karamɔgɔ maru gire san kelen tɛmɛnen kɔfɛ shek ibrahima nana don san mugan ni duuru la san mugan ni duuru mhm. a ka kalanden majan mhm. majan geyi mhm. o nan'a f'a ye ko seku k'an b'a ɲini i fɛ i ka tafsiri sigi a ko n tɛ tafsiri sigi ni lisunu tɛ olu tɛ foyi k'u yɛrɛ ma a taara lisunu ɲini a kɔrɔkɛ fɛ muhamadu kalifa

musoman dɔw bɛ u ka kɔrɔ n'a ye wulematu ka kɔrɔ n'a ye mm. kadijatu ka kɔrɔ n'a ye eh, ayisatu ka kɔrɔ n'a ye olu fatura k'u to dɔgɔmanin na shek ibrahima ka kɔrɔ ni maa min ye mm-hmm. maa fila abubakar u b'a fɔ o ma ko nbayibayi mm. abubakar o ye seyida kadijatu njaw den ye o fana kɔfɛ mm-hmm. a ka kɔrɔ ni min ye o tɔgɔ ko zenɛb ɲas u b'a fɔ o ma ko ba jɛnɛ donc shek ibrahima hali n'i tun y'a f'a ye ko ala ka hinɛ a ka cɛkɔrɔba la a fa la a b'a fɔ ne fa ma sa muhamadu kalifa de fa sara ne fa bɛ ne kɔrɔkɛ ninnu de ye ne fa ye donc a taara lisunu ɲini hmm. muhamadu kalifa fɛ muhamadu ah. aminata o ye duwawu k'a ye hmm. ko ala ka barika don tafsiri in na karamɔgɔ maru gire hmm. n'i yɛrɛ labila a to karamɔgɔ k'i labila bi mɔgɔw kɔrɔtɔra n'i ye madarasa kɛ a y'i ma se a ma ban a y'a ma ban a to cɛw k'i tɛgɛ minɛ k'i labila kana bɔ n'i yɛrɛ a to dɔnni ka bɔ n'i ye n'o kɛra i tɛ malo an kana kɔrɔtɔ an minnu bɛ denmisɛnninya la mhm. k'o wele bila an bɛɛ an ka taa dɔɔni dɔɔni cɛkɔrɔba ninnu an kan'u bousculer an kan'u bousculer ɔ sɛki ibrahima a n'a ka bonya mhm. a ye bonya ɲini a kɔrɔkɛw fɛ

geyi kan ka tila ka na fara sɛki umaru ture kan ka tila ka fara umaru male camu kan ka fara serini aliu sise kan nin bɛɛ de nana don sɛki ibrahima ka tafsiri la wa a ma dan yen koyi kɔrɔkɛw yɛrɛ nana tafsiri minɛ a kɔrɔkɛ fɔlɔ ko mamudu zenɛb dɔnnibaa dafalen dɔnni bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la mais a nana tafsiri minɛ sɛki ibrahima la mais tafsiri minɛ don sɛki ibrahima y'a fɔ a ka fa a fa ka mukadamu dɔ ye o fana taara tafsiri minɛ mhm. ko ibra ture a ko t'a fɔ ibra ye k'a ka a ka taa fɔ an kɔrɔkɛ mhm. eh, eh, muhamadu kalifa ye mhm. k'a ka an fa ka kitabu n'o ye jalalayini sawi ye k'a k'a di an ka tafsiri daminɛ n'a ye muhamadu kalifa ko ko o tɛ se ka sɔrɔ a ma sɔn k'a d'a ma nka sɛki ibrahima ma dimi a ko ne fa bonya kosɔn ani n fa kanu kosɔn a tun ka di n ye ka tafsiri de daminɛ ni jalalayini sawi ye parce que n fa ka kitabu kanunen don n'o tɛ ne ka kan ka fɛn o fɛn kalan diɲɛ kɔnɔ n ka kan ka fɛn o fɛn darisu di mɔgɔw ma ala y'a bɛɛ dafa ka di ne sɛki ibrahima ma depuis n bɛ bamuna kɔnɔ ne mago t'a la ko n bɛ kitabu filɛ ko n bɛ n sinsin o kan nin ye adamadenyaw n'a taabolo de ani kow taasira sɛki ibrahima nana tafsiri sigi mɔgɔw y'a ko mɛn moritani tunajibu dɔnnibabaw dɔnniba minnu bɛ yen ni kuranɛ la bayani na sariya la u t'u kun siɲɛ maa si ye olu cɛw y'a tɔgɔ mɛn ni min nana sigi a ka tafsiri kɔrɔ o tɛ taa tuguni moritani eh, bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ kozi a da la o dɔ mhm. o dɔ ye muhamadu arabani ye mhm. o dɔ ye mana tɔlaba ye mhm. u b'a fɔ tɔlaba de ma ko sɛkani i b'o sɛkani dɔn a muhamadu afizu mɔden don tɔrɔ ah. n y'a f'i ye ko sufi belebele dɔ mhm. a ye sɛki ibrahima ka nɔrɔ ye kaolack n'a nana mhm. abudulayi olu haji o abudulayi olu haji o den fɛnɛ muhamadu misiri o fana bɔra manta mulana olu bɛɛ nana tafsiri minɛ suraka dɔnniba o bɛ sɔn finma yɔrɔ o bɛ sɔn finma min ye o bɛ fɛn dɔn ni cɛ ye don bɛ taa a bɛ sigi ka na sɛki ibrahima se san mugan ni wolonwula ma don o don dɔ bɛ fara jama kan a san mugan ni seegin a kɛra sa kira tɛ dogo a la alayhi salam 24 heures kɔnɔ a b'a ye sɛki ibrahima bɛ ala kira ye lahalaya bɛɛ la kira y'a ladon adara ninnu bɛɛ kɔnɔ nɔrɔ bɛɛ k'a tɛgɛ minɛ ka se cɛw seyɔrɔ wagati min na sɛki ibrahima sera cɛw seyɔrɔ hmm. ala kira ko a ma k'i muɲu san kelen to in ɲina kɔfɛ kɔrɔkɛ tun bɛ to ka mawuludu organise hmm. fa taa kɔfɛ karamɔgɔ maru gire hmm. ka mawuludu kɛ ka waajulu kɛ ah. ah? sɛnɛgali kɔnna mali ɲɛ o la an ka jamana ka burudaw de tun bɛ da ani kasidaw ani ka so boli sɛnɛgali kɔnna anw ɲɛ o la k'aw sigi ka wajulu kɛ u kɔnna an ɲɛ donc muhamadu abdu eh, eh, muhamadu kalifa mhm. mawuludu cɛba tun don ala kira kanubaaba tulonkɛ maa tɛ dɛ dɔnniba dafalen de don donc o mawuludu kɛnɛ kan sɛki ibrahim ɲasi de tun bɛ kɛ ale de bɛ kasida da mhm. n'a n'a y'i pɛrɛn ni kasida ye a kan de ka di wa a bɛ don i la i b'a fɔ kuran de b'i la ala kira tanu bɛnnen don a da hmm. karamɔgɔ madu gire hmm. cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala kira ko la cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ hmm. ala kira fɔli la cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala kira kanu na o de bɛ cɛw tɛmɛ ɲɔgɔn na o de bɛ hali musobaw bila ɲɔgɔn ɲɛ ala k'o kanu d'an ma mawuludu dɔ la ka bɛn hijira kalo san ba kelen ani kɛmɛ saba ani bi naani ni seegin 1348 ka bɛn arabiya awalu o tile tan ni duuru a n'a tile tan ni fila o bɛnna tubabu san dimanche le 18 août 1929 ka tila ka bɛn lundi mhm. le 19 août 1929 mhm. o mawuludu su de la mhm. kɔrɔkɛ ko ko sɛki barama ka taa eh, kasida da ni mɔgɔw ye a ka lahalaya falenna a ɲɛ bilenna a tun t'a cogo la abada a ye layilayilala de daminɛ k'a tɛ ban ka salatu kɛli daminɛ ala kira kan k'a tɛ ban a jazibura a panna ka wuli k'i jɔ a ko k'a bɛ ka sayibulu fayida ɲini sɛk tijani ye cɛ min kofɔ ifadatulu amadiya la t'a lajɛ ko sɔni sɔni ko kalanden dɔ bɛna bɔ ale ka kalandenw na n'a nana limaniya jɔn bɛ caya maaw bɛna don ale ka tarika la jamakulu jamakulu a bɛna kɛ bawoyo i b'a dɔn ba mun woyo don wa kisi bawoyo kunnaja bawoyo aladɔn bawoyo min bɛna aladɔn yɛrɛkɛ diɲɛ kɔrɔn n'a tilebin bɛɛ wa silamɛya donna yɔrɔ o yɔrɔ min bɛna tijaniya yɛrɛkɛ ka taa n'a yɔrɔ bɛɛ ko n'a nana a bɛ bɔ tilebin donc arabu y'a dɔn k'a fɔ olu tɛ wa cɛ bi naani ye sayibulu fayidaya wele a yɛrɛ la yanni sɛki ibrahima ka na nka karamɔgɔ maru gire bɛɛ n'i sɔn zalika fadululahi yuti man yashaw wallahu zul fadli hmm. azim fusamancɛya bɛ ala bolo ah. a b'a di jɔn ma min ye diya n dɔgɔnin ta cayara ni n ta ye maaw ye min ah, tila n'o tɛ ni ala y'a tila ah. a b'i mɔden ta caya n'o ta ye wa n'i ma jɛn n'a ye i bɛ wele ko hasidi i b'i farikolo sɛgɛn hmm. i b'i dusukun sɛgɛn i bɛ girin ko ni kungo sogo i bɛ diriba ta i bɛ folokoto nka a bɛ kɛ ala ta ye karamɔgɔ madu gire an ka sɔn ko in ala de y'a daminɛ ale de b'a camancɛ wa a b'a laban an ka sɔn ala ta ma n'a ye min kɛ dɔrɔn o de ka ɲi sɛki ibrahima jasi bolo wulila k'i jɔ a ko ana sahibul fayida k'ale de fayida tigi ye sɛki tijani ye kalifa min kofɔ dɛ ko cɛ fila tɛ ne don ee u ko ko ibra astu kunkolo wulila a kɔrɔkɛ ko ko anta majunun hmm? ee kuma juguw fɔra u ye astu janga lajɛ mawuludu kɛnɛ kan hmm. u ko mama astu janga i ka wolo na nɔgɔra karamɔgɔ madu gire min bɛ f'i ma maa ɲumanw nɔfɛ a mu i tɔgɔ la i ka tɛmɛ fɛn bɛɛ fɔra ala kira ma sallallahu alaihi wasallam fo kuma kelen kuma kelen de ma fɔ i b'a dɔn kuma kelen min ya mm. muhamadu i kɔnɔma don yɔrɔ a bɛ se ka fɔ ko cɛ kɔnɔma don mm-hmm. n'o tɛ u y'a bɛɛ fɔ sɛki ibrahima ko u ye nɛni bɛɛ d'a kan u ye kuma jugu bɛɛ fɔ a ma mawuludu kelen na bay ɲas y'a bolo jɔ a ko jɔn de bɛ yen i k'i bolo da n tɛgɛ n'i don hadara kɔnɔ n ka hijabu b'i ni danmasa ala cɛ bari danfɛnw dankun ye ka ala de dɔn n'i ye kuranɛ dɔn o ye kuranɛ n'i ye hadisa dɔn o ye hadisa ye i ye fiku dɔn i ye nahu dɔn i ye sɔrɔfu dɔn i ye balaga dɔn i ye usulu dɔn i ye i ye nin bɛɛ dɔn o bɛɛ tɔgɔ de ko dɔnni o bɛɛ ye sariya de o bɛɛ ye bato de nka o si tɛ ala ye ala yɛrɛ dɔnni de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye k'a ye n dɔn fɔlɔ sɔnni a ka n bato aw bɛ se ka ne bato cogo di n'a ma n dɔn. e m'a ye silamɛya escalier saba ye yan al islam o kɔrɔ ko la loi al iman o kɔrɔ ko la croyance en dieu al ihsan o kɔrɔ la connaissance de dieu n'a bɛ f'o ma marifa dɔw b'a fɔ irifani dɔw b'a fɔ fana'u bi tile la an b'a wele ko tarabiya yɔrɔ n'a fɔra ko tarabiya i bɛ lugatigi dɔ sigilen ko tarabiya kɔrɔ de ko lamɔli ayi sɛki ibrahima kan t'o lamɔli ma a kan bɛ ala dɔn de ma fana'u i ka ala de dɔn a kan b'o tarabiya de ma donc nin don mhm. bɛɛ siranna kalanden dɔ bɛ ko ibrahima fal mhm. ka bɔ dakar ale fana tun dira abudulayi ɲas ma k'a ka durusi kuranɛ na o ibra fal mhm. o de wulila ka zirani ji d'a ma o b'a sɔrɔ sɛki ibrahima bɔra cogo la zirani sɛki ibrahima o de minɛ k'a min a ko dɔ k'a tɛgɛ da n tɛgɛ maa si ma sɔn min wulila o y'a dɔgɔkɛ de min dalen b'a kan abubakar n'o b'a fɔ ma bayi bayi seyida kadijatu jaw den ye o y'a sɔrɔ o ba y'a fɔ a ye a mɛnna ko sayibulu fayida ye i kɔrɔkɛ de ale de wulila k'i tɛgɛ da sɛki bɛrɛma tɛgɛ i b'a dɔn u ye mun k'u la wa k'u bon ni gabakuru ye ee karamɔgɔ maru gire sɛki bɛrɛma joginna a ma daminɛ nɔgɔma la o a joginna a kasira a kasira i b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ Ahan. k'u ye ne gosi mun na ko n bɛ ala kira fɛ ko n bɛ fɛ ka jɔnw ka hijabu bɔ u ni ala cɛ ka jɔnw wele ka taa ala ma o tigi ye ne sɛki bɛrɛma n y'o wele min da tɔɔrɔ bɛɛ dara n kan o de kama nka a ma n tɔɔrɔ bari ne y'a dɔn diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ hɛrɛ s'i ma n'a ma diya ala ye hɛrɛ in tɛ s'i ma A tɛ se, a tɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'a b'i tɔɔrɔ n'a ma diya ala ye tɔɔrɔ in tɛ s'i ma a ti kɛ yen. a ko n ye ko in di ala ma a taara o su kosi a joginenba kanuɲɔgɔn dɔw bɛ olu yɛrɛ kasira a nɔfɛ olu dɔw taara sɔrɔ yen su fɛ o su mhm. a yɛrɛ kɔrɔkɛ a dalen bɛ min kan mhm. mamudu mhm. o taara sɔrɔ kosi mam abudul ɲani o taara sɔrɔ kosi ibrahima fal o taara sɔrɔ kosi ma e, manja ngeyi o taara sɔrɔ yen malamini ngeyi o fana taara sɔrɔ yen amadu camu sule amadu camu tɔgɔ saba de bɛ sɛki ibrahima ɲasi nɔfɛ u b'a fɔ amadu dɔ ma ko amadu guinéen mhm. o fana ye amadu camu an'u b'a fɔ amadu dɔ ma ko amadu cam mhm. mais tɔgɔ foyi dalen t'o kan nka ni amadu sule mhm. nin ye sɛki bɛrɛma balima ye bari sɛki bɛrɛma fa elaji abudulayi ɲas o ba kadijatu cam n'u b'a fɔ a ma kudeja o dɔgɔkɛ n'o ye ibrahima camu ye n'a ye camunɛ sigi n'u b'a fɔ a ma serin kelen n'o o de ye sɛki bɛrɛma ɲas yɛrɛ tɔgɔma ye o denkɛ de ye sule camu ye o sule den de amadu camu ye donc sɛki bɛrɛma balima ne don donc olu de taara tugu sɛki bɛrɛma la mhm. fayidu bangenen a su a bɛnna le 19 août 1929 o y'a sɔrɔ sɛki bɛrɛma bɛ san mugan ni kɔnɔntɔn na ee tulon banna sɛki bɛrɛma ko ko tulon banna sɛbɛ daminɛna o y'a sɔrɔ le 1928 a y'a denkɛ fɔlɔ bange a denkɛ a y'o tɔgɔ d'a fa la El Hadj Abdoulaye Niass u tun b'a wele ko Asi karamɔgɔ Maru Gire ne yɛrɛ ye ɲɛ la a y'a ye kosɛbɛ ka baro k'a fɛ ka dumuni k'a fɛ a fatura 2001 papa Asi a ye si janba sɔrɔ Sɛki Bɛrɛma denkɛ karamɔgɔ maru gire mm. anw ma bayi ye nka cɛ minnu y'a ye an y'olu ye wa an sigira k'u ka baro lamɛn waati min na sɛki ibrahim ɲasi fayidu bangena a ko ba lamagara cɛ o cɛ y'a tɔgɔ mɛn n'o y'a lakari n'o n'a ɲɛ kɛra naani ye miniti duuru b'a sɔrɔ o bɛ k'a digidigi k'a fifa ni i gɛrɛla sɛki ibrahim la a bɛ kɛ komi i ma kalan n'i nana kama ni kalan na i b'a sɔrɔ mun b'a la a tɛ e la f'a ma na journaliste dɔ ye Cheikh Ibrahim Niass ɲininka o journaliste u b'a fɔ a ma ko monsieur Mansour Ndiaye o monsieur Mansour Ndiaye a ye Cheikh Ibrahim ɲininka ko ne ko e ye kalan kɛ min i ye kalan kɛ jɔni ni jɔni bolo i b'a mɛn ni jamana in na ko karamɔgɔ wɛrɛ bɛ Cheikh Ibrahim la karamɔgɔ Maru Gire fili don an t'a fɔ ko mɔgɔ si ka kuma ye nkalon ye nka fili don bayi ɲasi de y'a jaabi wa a son bɛ ne bolo a bɛ ka kuma a bɛ k'a jaabi de a ko ne fa mhm. ne fa elaji abudulayi ɲasi kɔfɛ mhm. ne ma darisu ta danfɛn bolo dugukolo sanfɛ n m'a ta n kɔrɔ bolo n m'a ta n balima bolo n m'a ta maa wɛrɛ bolo wa ne ma taa kalan diɲɛ yɔrɔ si ne fa fatura an ka darisu danna yɔrɔ min na ne danna yen ne n fa bolo o kɔfɛ ne ma darisu ta maa bolo nka maaw y'a kanu ka ala tɔgɔ d'a ma karamɔgɔ maru gire cɛbaw y'a kanu ka ala tɔgɔ d'a ma mais k'a fɔ darisu k'a ye kalan kɛ maa dɔ bolo ayi a fa kɔfɛ a ma kalan maa si bolo i b'a mɛn hali dɔw ka walandaw la k'a kalanna muhamadu aminata bolo a kɔrɔkɛ ayi a ma kalan maa si bolo i b'a mɛn mɔgɔ dɔw fɛnɛ da ko sɛk amadu banba de sɛk ibrahim ɲasi kalan k'a ko a ma ko kulu tɛ ye kulu kɔfɛ ka ne to sɛnɛgali i nɔrɔ tɛ ye f'i ka bɔ o ye kuma labɛn n'o ye tiɲɛ tɛ ani sɛk amadu banba ɲɛ ma kɛ naani ye ɲɛnamaya kɔnɔna la u bɛnna tile kelen na mais u ma ɲɔgɔn ye sɛk amadu banba fatura 1926 sɛk ibrahima ma deli ka bɔ dugu la a ma deli ka taa dugu la mm. ka bɔ sɛnɛgali da fɛ ka se tuba jamana kan mm. ka taa sɔrɔ sɛk ibrahim o y'a sɔrɔ sɛk ibrahima tɛmɛna san bi duuru kan mais a ka jeunesse la mm. a ma deli ka se tuba

sɛk ibrahima kɔniyabaa juguyara koyi u y'a tɔɔrɔ dɛ denmisɛnninw ka so samara eh, denmisɛnninw ka donda samara cayara a ma bɛn u ma u y'a kɛlɛ hmm. ko nin fatɔkɛ ye maa a bɛ taa tugu nin kɔ wa ah, u y'a fara fatɔw kan u y'a fara fatɔw kan n'u tun b'a wele de ko sekulu majunun ko fatɔw ka karamɔgɔ a ko ne jɛra n'a ye ne ye fatɔ minnu ka karamɔgɔ olu ka kɛnɛ ni kɛnɛmaw ye dɛ u ye ko bɛɛ d'a kan ka tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan mm. amadu sule camu nana fɔ a ye mm-hmm. ko dugukolo fɛrɛ k'u ye yɔrɔ min mm-hmm. n'i ma kun yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la u bɛ k'i kɛlɛ fa ka foro la yan mm-hmm. u bɛ k'i kɛlɛ tuguni so kɔnɔ kaolack ne ko i tɛ bɔ wa diyagoya de don i ka to yan ale de taara kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ lajɛ o y'a sɔrɔ jo de bɛ sɔn yen boli de tun bɛ taa sɔn yen donc a bɔra o bolisɔn dugu de la ka taa bɔ yen kungo kɔnɔna fiɲɛ de kan mhm. ka sɔrɔ ka segin ka na a seginnen ka na mhm. a y'a fɔ sɛki ibrahima ye mhm. ko ne kɔni ye yɔrɔ dɔ ye i ka kan ka taa sigi yen sɛki ibrahima ko a dɔgɔnin ma n'o ye bayibayi ye ko i ni amadu sule ka taa lajɛ u taara yɔrɔ lajɛ ale ye yiri dɔ lajɛ dɔrɔn a ko ko nin yiri in ko sɛki ibrahima ka so ka kan ka na sigi yan dɔgɔkɛ de y'o miiri o yɔrɔ bɛɛ la u nana kuma fɔ sɛki ibrahima ye o y'a sɔrɔ a sera sɛki ibrahima y'a fɔ ko un k'ale fa delila ka nin fɔ ɛlihaji abudulayi ɲasi a ko don dɔ la n bɛ bɔ kawulaki yan ka taa kɔrɔn fɛ k'ale ko ko tuguni wa an taara ganbi an sigira yen i tilala ka na sigi dugu wɛrɛw la fo ka na midina eh, bi ka kawulaki sigi an bɛna bɔ yan tuguni wa a yɛlɛla a ko sɛki ibrahima ma ne abudulayi ɲasi tɛna bɔ yan nka e ibra astu de bɛna bɔ yan i bɛna taa kɔrɔn fɛ o don de a hakili jiginna la ja ale tɛna to nin yɔrɔ fila si la donc a jɛra n'a ye ka tugu amadu sule kɔ a n'a dɔgɔkɛ hali n'i kɛra karamɔgɔba ye to k'i ka kalandenw lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'i kɛra dɔnniba ye kunfinw lamɛn n'i kɛra nafolotigi ye fantanw lamɛn n'i kɛra jamabatigi ye maa kelen minnu b'u kelennaw lamɛn maa kelen t'a bɛɛ dɔn karamɔgɔ gire mhm. bolodenkɔni kelen tɛ ka bɛlɛ ta wa an ka foyi tɛ kɛ n'an yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ i ma foyi sɔrɔ diɲɛ na ni mɔgɔ dɔ sababu tɛ

sisan buguso tɔw sa mhm. kalandenw y'o occupé a n'a furumuso karamɔgɔ maru gire nin ma kɛ don duman ye dɛ sɛki ibrahima ye kalandenw formé mhm. k'u koko mhm. k'u lami k'u fa cɛw cayara a bolo o cɛba dɔ o y'a dɔgɔkɛ n bayibayi o de y'a ka mukadamu fɔlɔ ye ka usumani jayi da o kan usumani jayi kɔfɛ mamu abudulu ɲangi k'o da o kan

n bɛ min fɔ n balima tarabiya mɔgɔw ye ni maa min taribiyara a ma ban dɛ dɔ wɛrɛw b'a kɔfɛ o tarabiya kɔfɛ tarakiya bɛ tarabiya kɔfɛ a kana k'an kɔnɔ k'an sera ayi an m'a daminɛ yɛrɛ o ye daminɛ de dɔ wɛrɛ b'o ɲɛfɛ n'o de y'an ye bɔ ka bin an seku nɔfɛ walasa an ka se dɛ karamɔgɔ maru hmm. ala ka seli nɔgɔya an bɛɛ sɛki ibrahima y'a ka kalandenw hmm. labɛn tan k'u lafa a kelen k'u lafa hmm. san o san u bɛ sɛnɛ kɛ dɔw bɛ tiga sɛnɛ dɔw bɛ ɲɔ sɛnɛ dɔw bɛ kaba sɛnɛ ale yɛrɛ bɛ malo sɛnɛ sisan kalanden ninnu a y'u lami k'u fa tewu sisan usumani jayi o nana organiser ale y'a ka tiga feere a n'a ka kalandenw san wolonwula kɔfɛ ka na a ka tiga feere wari ka n'o di Cheikh Ibrahima ma ko seku sisan wuli ka taa hiji la taa farida duuru dafa sisan an bɔra hiji kalo la karamɔgɔ Maru Gire an b'a ɲini ala fɛ ala k'a to san wɛrɛ an fana ka taa hiji la minnu bɔra hiji la ala ka bɛɛ ka dugawu minɛ minnu fatura kɔnɔ ala ka saya kuma lafiya an ka maaba tɛmɛnenw ala ka hinɛ u bɛɛ la 1937 de Cheikh Ibrahima taara hiji la vers 1937 o y'a sɔrɔ a bɛ san bi saba ani wolonwula o don avion ko tɛ yen parce que guerre mondiale an tɛmɛn'o la a ma fɛn ko fayidu tigi bɛna fayidu wele wagati min na diɲɛ bɛ gɛlɛya la Baye Niasse ye fayidu wele 1929 o y'a sɔrɔ guerre mondiale de bɛ diɲɛ kɔnɔ deuxième guerre mondiale bon sa avion tun tɛ pan Première guerre mondiale, ça. Ah, deuxième guerre ah, mondiale. Deuxième guerre mondiale. Première guerre mondiale kɛra 1914. Deuxième guerre mondiale, o daminɛna depuis 1925 ka na 30 la ka sɔrɔ ka taa fo 45 donc Cheikh Ibrahima a ye wele bila ka diɲɛ to crise de la donc 1937 a y'a labɛn ka taa hiji la kabako de lamagala nin hiji sira fɛ ani kalanden caman de taara hiji la karamɔgɔ Maru Gire arajo kumaw don ha wagatiw tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ a bɛ teliya ɔ Cheikh Ibrahima a taara hiji la 1937 a taara hiji la o de kɛra a ka hiji fɔlɔ ye o hiji fɔlɔ a taara escale kɛ Algérie ka taa Cheikh Tidiane bangeyɔrɔ lajɛ Ayinamadi Ayinamadi a bɔr'o la ka na Maroc ka na Cheikh Ahmad Sukayriji sɔrɔ yen hmm. o don ka na ibun arabi hmm. muhidin hmm. ka n'o fana sɔrɔ yen abdul karimu binni a nan'o fana sɔrɔ yen sherif munif a nan'o fana sɔrɔ yen a nalen a u y'a dɔn nin de ye sɛk tijani ka kalifa ye min bɛna tijaniya yɛrɛkɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan nin don Cheikh Ahmad Sukayriji o yɔrɔ bɛɛ la Cheikh Ibrahima ka lisunu kuraya gundo o gundo bɛ tijaniya la a y'a lisunu bɛɛ di Cheikh Ibrahima ma sherif ibun arabi o bɛ fɛn o fɛn dɔn a y'a bɛɛ di Cheikh Ibrahima ma abdul karim binni o bɛ fɛn fɛn dɔn a y'a bɛɛ di Cheikh Ibrahima ma ka tila ka sɛk tijani ka bere d'a ma ani sɛk tijani ka jalamugu an'a kunsigi dɔ o dilen Cheikh Ibrahima ma a ye waatinin kɛ kalo damadɔnin kɛ e Maroc sogo de dar'a la k'a ba fari man d'a la o yɔrɔ bɛɛ la a ye sira ɲini a ye sira ɲini ka medinaba ka Medina Baye sira ta joona batɔn sera a bɔra batɔn kɔnɔ a a nana a ba o y'a sɔrɔ ba fari man d'a la musokɔrɔbaya nana o y'a sɔrɔ ba bɛ to k'a f'u ye ko n'ale fatura k'u ka taa n'a ye Kaolack kaburudon na parce que ale sinamusow dalen bɛ yen u kana t'ale da elaji abudulayi ɲas kɔrɔ dɛ u kana ale da Cheikh Ibrahima ka dugu la Medina Baye dɛ u ka t'ale da Kaolack kaburudon na ale ka taa fara a balimamuso tɔw kan ye ninnu ma sinaya kɛ ninnu ma sinaya kɛ e bɛ sinamusoya kɔrɔ dɔn wa ko sen da muso karamɔgɔ maro gire yanni an ka baro ninnu ban ni ala sɔnna an ka farafinya kan an ka kuma ninnu kɔrɔ min ye n bɛna dɔ f'i ye k'a yir'i la farafinya foyi t'a bɔ donc a y'a di a ka kalanden dɔ de ma ko ibrahima fal o de ye mama astu janka taribiya taribiya kɔfɛ kalo wɔɔrɔ u donna 1938 la vers 1938 Cheikh Ibrahima ba fatura ba fatura san mun na min bɛ kalifaya la bi Medina Baye Kaolack n'o ye Cheikh Mahi Niasse ye ale fana bangen'o san la vers 1938 ale de bɛ kalifaya la bi ale ba tɔgɔ ko Aïssatou Sarr ala ka si ni kɛnɛya d'a ma donc Cheikh Ibrahima a ba fatura 1938 vers 1940 Cheikh Ibrahima ma taa dugu la a ye mugadamu de former ka kalandenw former 41 a ma voyager 42 a ma voyager mais 1937 la hiji sen fɛ a ye kabako de lamaga Makan ani Makan masakɛ ani Nigeria masakɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye ko abdulayi bayoro a ye tijani d'o ma mhm. ka taribiya d'o ma mhm. o y'a sɔrɔ o ye kaluwa kɛ san tan ni kelen ka ala wele mhm. ko fɛn saba bɛ ko ala k'o nɔgɔya ale ye a fɔlɔ fɔlɔ ko ala ka masakɛya d'a ma a filanan ko ala ka hiji nɔgɔy'a ye a sabanan ko dugukolo kalifa kalifatu fil ardi o tɛ cɛ fila o ye cɛ kelen de ko ala k'ale n'o ɲɛ kɛ naani hiji la alikaba tawafu kɔfɛ n'a ye tawafu tawafu kɛ a bɛ Cheikh Ibrahima Niasse de sɔrɔ a ɲɛ a y'a ŋaniya siri a kɔnɔ sa dusukun na o tuma ni cɛ in ye jɔn ye a kuman'a dusukun de la mais Cheikh Ibrahima kulo kun b'o mɛn o a y'i a y'i kɔfilɛ k'a lajɛ mhm. a ko abudulayi bayoro e ye san tan ni kelen kɛ ka fɛn min ɲini ala fɛ mhm. ala kɛlen k'o yir'i la e bɛ tila ka mun ɲininkali k'i dusukun na tuguni donc a ye wurudi minɛ Cheikh Ibrahima la mhm. ka tila ka taribiya k'a fɛ Cheikh Ibrahima a y'a ɲini a y'a ɲini Cheikh Ibrahima fɛ a ka di n ye don dɔ i ka taa nizeriya

o usumani danfojo mm. fulakan na a ye beyitu sɛbɛn ka sɛki ibrahima kofɔ k'a bila ne y'a beyitu dɔw sɛbɛn ne ɲɛ la a ko ni sɛki ibrahima nana nizeriya mm. k'a fa tɔgɔ abudulayi a ba tɔgɔ ayisatu janga a yɛrɛ tɔgɔ ko ibrahim wa a bɛ se jamana in na don min mm-hmm. k'a bɛ san bi naani ni san wolonwula la wa karamɔgɔ maru giri a kɛra ten de a taara nizeriya ka a si t'o de la k'a t'o de la mɛ o y'a sɔrɔ sɔni sɛki ibrahima ka taa nizeriya o y'a sɔrɔ fayidu donna mali la yan a kɔnna ka don mali la a kɔnna ka don mali la k'a sɔrɔ sɛki ibrahima ma san bi naani ni wolonwula sɔrɔ sababu ko k'i kana to d'a ma i kana na d'a ma mali fayidu sababu o ye sɛku muhamadul mahi ye segu mahi hayidara e ma sɛku mahi dɔn wa muhamadul arabi den Muhammad Muktari den Muhammad Tiyami den Muhammadu Abibu den mhm. Siri Muhammad den u b'a fɔ min ma Mamaja n ko mɔdenkɛ kamalen sarama ma Aïssatou Haïdara den ko don sirifu ɲamɛ don a fa ye sirifu ye a ba ye sirifu ye Cheikh Muhammadul Mahi Haïdara ala y'ale farikolo bila dugukolo sanfɛ vers 1921 ka Cheikh Ibrahima to san mugan ni kelen na sɛki mahi ye cɛ cɛsirilenba dɔnbaaba ala ɲɛsiranɲɛba o sɛki mahi ee a tun bɛ eresɛrisi kɛ kojugu eresɛrisi de sen fɛ a bɛ bɔ sufiya kumabaw kan kitabu kɔnɔ o y'a sɔrɔ a mɔkɛ ɲɛro karamɔgɔ ale ye sansi kɛ ka ɲɛro karamɔgɔ ye o ɲɛro karamɔgɔ tun bɛ to k'a fɔ k'ale b'a segu segu ntɛnɛn na a tulo tɛ foyi la a ɲɛ tɛ foyi la ni ala tɛ o dun ye segu sugufiyɛ de Sɛki Mahi bɛ to ka ɲaro karamɔgɔ ɲininka bama ni mun kuma ye dɛ a b'a fɔ n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ wa a ma sigi koyi kalan kɔfɛ a ye kuranɛ durusi a fa bolo ka kitabu kalan fa bolo fa y'a bila ka taa muruja muhamadu muruji fɛ yen a taara eh, barawuli mhm. karamɔgɔ dɛnba wage fɛ yen mhm. a taara tuba mhm. karamɔgɔ maju sila fɛ yen a taara kayirawani ninnu bɛɛ la cuba ninnu bɛɛ moritani jamana a ye nin bɛɛ yala dɔnni nɔfɛ o bɛɛ la a ma satisfait ko f'ale ka ala dɔn o dun tijani don a lizunu b'a bolo lizunu dafalen a tilala ka wuli o la k'a fɔ a fa ye ko n bɛ taa iji la mɛ a ko iji ka dɔgɔ ale wuli kun na iji ye koba ye ala fɛ mɛ a ka dɔgɔ ale wuli kun na ja wuli kun de a tun ma ala dɔn karamɔgɔ marugire a ka taama senfɛ a sera a ye cɛba o cɛba tɔgɔ mɛn a sera o ma ka ala dɔn ɲininkali k'o la ko ne ko ala ko sɔnni an k'a bato an k'a dɔn ala ye mun de olu b'a fɔ n anw kalanna a la tan de anw fana tɛ cogo wɛrɛ dɔn a la a bɛ wuli f'a taara kalo wɔɔrɔ kɛ egypte a m'a ɲɛ sɔrɔ yen ka kɔgɔji tigɛ ka taa makan kalo wɔɔrɔ a m'a ɲɛ sɔrɔ makan madinɛ kalo wɔɔrɔ a m'a ɲɛ sɔrɔ a seginna ka na makan ka tila ka taa madinɛ ka taa kasi ala kira kaburu la a ko ko ale wulikun ma ɲa a kasira a y'i damakasi ala la ni kira ye karamɔgɔ maru gire mhm. n'i bɛ diɲɛ kow ɲini i bɛ mhm. lahara kow ɲini mhm. kira k'i donda ye ka se ala ma duwawu bɛ jaabi ka sɛki mahi to kasi la yen mhm. a bɛ ka kule a bɛ ka kasi a bɛ k'i kolonkolon a a hinɛ ye sudanɛ dɔ minɛ u b'a fɔ o ma ko muhamadu muntasiri o de nan'a fɔ a ye k'i bɛ min kasi la a ko k'ale wulila ala dɔnni de nɔfɛ ale ma ala sɔrɔ ale b'o de kasi la o sɔrɔla k'a fɔ ne tɛ lisunutigi ye mais ne yɛrɛ ye fayidutigi ye a ko fayidu ye jumɛn a ko ne karamɔgɔ malam tijan mhm. a bɛ nizeria sɛki ibrahim ɲas ka kalifa belebele don mhm. fayidu cɛba don n'i taara i b'i ka ɲininfɛn sɔrɔ karamɔgɔ maru gire mhm. o don a ma si madina sɛki mahi ye fɛɛrɛ kɛ ka bɔ pour que a bɛ nizeria sɔrɔ wa a ye kilomɛtiri min tɔgɔma a n'a ka saki ala de b'a da dɔn

i taara i bɔra makan i ni ala bɔra yen i taara ka ala to i kɔ i nana ala sɔrɔ anw fɛ yan an bɛ masala ala kan i bɛ taa ka ala to anw bolo i ni ala bɛ taa ala sɔrɔ segu aa sɛki mahi ma deli ka nin kuma mɔdɛli ɲɔgɔn mɛn karamɔgɔ maru gire n b'a fɔ kitabu kalannaw ye mhm. k'u k'u kɔlɔsi minnu bɛ n'u kalanna mandarasa la u k'u kuma cogo dɔn maa kelen t'a bɛɛ dɔn koyi kira kunturuw kamanaganna waliw nɔfɛ taama la kuranɛ yɛrɛ la kaduru ni musa ka kisa mhm. musa bɛ siran ala ɲɛ a bɛ kuma ala fɛ urulu azim don mais a ma ala ko bɛɛ dɔn karamɔgɔ maru gire n'i tɛ min dɔn kana diinɛ dan yen i ni ce donc karamɔgɔ maru gire mhm. komi arajo la kuma ye wagati la ah, kuma ye sisan an bɛ kuma kun yɔrɔ jumɛn na mhm. sɛki mahi a ye wurudi sɔrɔ malam tijani na ka taribiya k'a fɛ taribiya hadara kelen o kelen a ye tile tan ni seegin de k'a wurudi la hadara sɔrɔlen a ko n y'a dɔn o sɔrɔla ka lɛtiri sɛbɛn ka d'a ma k'e bɛ bɔ min o don an ka jamana bɛ wele de ko sudan k'ale bɛ bɔ sudan sɛnɛgali a ko ko sahibulu fayida yɛrɛ bɛ sɛnɛgali de o n'i taara i jija i ka taa foli bila a la taa nin lɛtiri yira a la o kɛra vers 1945 karamɔgɔ maru gire mhm. sɛki barama ba ka fatuli kɔfɛ 1947 mhm. de sɛki barama bɔra ka taa nigeria donc a taalen nigeria mhm. ko minnu lamagara yen an b'o bila sigida wɛrɛ ah, sigi wɛrɛ n'ala sɔnna a ma ko minnu lamagara yen o 1947 de la malam tijani fatura sɛki mahi ka seku o 1945 de la Cheikh Ibrahim Niass nana Guinée ka taa bɔ Kankan Cheikh Fanta Madi ye o 1945 de la Cheikh Ibrahim bɔra Guinée ka na Mali la 47 ça 1947 a donko fɔlɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ ACI 2000 de ye avion avion tun bɛ jigin yen Cheikh Ibrahim sen dara a dugukolo kan a ko don bɛna le ni jigiya tɛ fantan tɛ so sɔrɔ yan e ko ko Cheikh yan ye kungo kɔnɔna de ko n ko yan ye avion jigi yɔrɔ ye a ko ne b'a dɔn a ko nin ye duguba de ye yan yan ye dugu nima yɔrɔ de ye don dɔ o kɛra 1947 Cheikh Ibrahim Niass ka nali fɔlɔfɔlɔ mali la officiellement o kɛra 1945 n'o tɛ Cheikh Ibrahima nana 1915 a y'a ba ka doni ta ka n'a feere fo bamakɔ yan a farigana yan Cheikh Ibrahima k'a to san tan duuru la Cheikh Ibrahima farigana yan kosɛbɛ hmm? a farigana yan f'a dɛsɛra a ko nin dugu in tɛ dugudennin ye dɛ ko nin dugu in ko cɛba caman de bɛ nin dugu in na mais ale Baye Niass ka kalanden de kelen don ka dugu in fa k'a bɛ taa k'a bɛ tila ka segin ka na nin y'a sɔrɔ fayidu ma bange donc 1947 i hakili to a la sisan an donna nigeria kosɛbɛ ɔ karamɔgɔ madu gire an bɛ fɛɛrɛ da an ka yɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ da bɛɛ ka hakili to an donna nigeria sisan kabako minnu lamagara Cheikh Ibrahima fɛ ani kalanden minnu donna nigeria misiri bi wolonwula ni duuru o de y'a ɲini u fɛ k'a ka u laseli juma la a bɛɛ ye seli wagati kelen miniti kelen misiri bi wolonwula ni duuru a y'a bɛɛ laseli ɲɔgɔn fɛ o funamatiya bɛ wale don kelen miniti kelen n'i donna misiri o misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Cheikh Ibrahima de ye alimami ye fini minnu b'a la finiw tɛ kelen ye a ye kutuba minnu kɛ kelen tɛ u kɛtɔ ka image de monter k'a dilan u y'a jɔ da misiri o misiri Cheikh Ibrahima de tun ye alimami ye

u bɛɛ bɛ k'an lamɛn nin wagati mhm. an karamɔgɔ imam baba jalo a fana bɛ k'an lamɛn Cheikh Ibrahima kanubaa bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mhm. nin waati a bɛɛ bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ mali kɔkan dɔw yɛrɛ bɛ k'a ta internet ka direct la nin bɛɛ de bɛ k'a lamɛn an bɛ foli ani barika da fo bɛɛ mhm. Cheikh Mansour eh, a ka du

sabula bi baro in a diyara cogoya min na an yɛrɛ ma se ka baro in lajɔ koyi an y'a to sufi taara fo an taara an yɛrɛ sɔrɔ fo eh, nigeria ɔ n'ala ye wagati wɛrɛw yira an na ni ala sɔnna a ma an ye baro in an y'a jɔ yɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ bi jamukan an b'a jɔ nin yɔrɔ kuma galama denkɛ a n'a ka kalandenkɛ madu gire ni jamukan banna kalanden baaraw don ani fili tɛ ban k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ k'an ka filiw korije k'an bilasira